ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chiri nya zeru nwanne mmadụ ife m chọ itinye ọnụ bụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ Emeka Ani na Ebuka Obi na Mathias Ezeaku nwanne ị fụrụ onye ọbụla a na-agwọ ibi ọ na-eto afọ ọ ghaghị ije weta ife o debere n'ajọ ọfịa nwanne onye agwọ gwọ n'isi anara agwa ụla onye ọkụ na-agba be ya anara achụ oke nkanka ite ọbụla eji wee sie esu ọ ghaghị inweta onwe ya na ajọ ọfịa nwanne mmadụ ọ jọgbukwara onwe ya na nke ikpeazụ a na-aga na-akụziri mmadụ ụzọ onye afọ asị na iti ọfịa ka ya mma nwanne anyị nwoke bụ Emeka Ani o ji ọnụ ya kọnfesi ya ntu o si wee miti ọtụtụ ndị pastọ fa kpechara ya ekpere ọtụtụ n'ime fa enye ya ego o ruo na nke ikpeazụ a nwanne anyị nwoke bụ Ezeaku nwee obi ọmịiko nwee obi ebere mmadụ nwanne anyị nwoke bụ Ezeaku wolu maka ife afọ e kwuru ọ nụrụ ube nwanne agbana ọsọ wee gbatara ya ọsọ enyemaka ka a kpọje ya ụlọ ọgwụ ma gwọọ ya nya bụ nrịanrịa mana ọ na-ewute na nke ikpeazụ a na nya bụ onye afọ dara ibi na a na-agwọzi ya nya bụ ibi afọ ọ nọrọ ebe a na-agwọ ya ibi na-eto afọ ọ jọgbukwara onwe ya ma sigbuo nkakwụ n'isi o kwesịrị ifokọsụ na ntụ ọ ga-esi mee ya wee gwọọ ya nya bụ nrịanrịa nwanne ọ ma adabaghịkwa n'iru ọrụ nyanwa na onwe ya ji ọnụ ya kọnfes ya ntụ o si wee miti ọtụtụ ndị pastọ ntụ o si wee miti ma onye nke bụ ezigbo ọyị ya nwanne o mitichaa ya nwanne o kpechara ya ekpere yet ife na-eme ya ka na-eme onye nke afọ nwanne bụ ego ka ọ chọrọ ya onye nke afọ agwọghị ya nya bụ nrịanrịa site na nya bụ afa jizọs onye nke afọ agwọrọ ya nya bụ nrịanrịa site na ekpere ahụ ọ na-ekpe nwanne mmadụ i kwesịrị ife na-eme ntụ a nwanne ịmụrụ akọ akọgide akụkọ mama ngozi na ndị yard e nwee ka o si wee dị echi niile ife a ga-ekwu na ọ God's will ife a ga-ekwu na ọ God's time ife a ga-ekwu na ọ Chukwu weta na ọ Chukwu worukwalụ nwanne ọ jọgbukwara onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi ihe a na-akọ na abụrọ ife kwesịrị ịdị na-akọ o wee bụrụ ife jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na nke ikpeazụ a nwanne enwere m native doctor na be m enwekwazị m pastọ na be m nwanne mmadụ onye pastọ nwere ike ịnọ ebe ọ nọ na-eche ka e weta nya bụ apa ntu a dụ jizọs n'aka ka o wee gwọọ nrịanrịa onye native doctor nwanne esicha ọgwụ ya ma gwọọ nya bụ nrịanrịa nwanne mmadụ ị nwere ike ịnọ ebe ị na-eche ka e weta apa ntu a dụ jizọs n'aka ka e wee gwọọ gị nrịanrịa e nwere ike bifo a na-eweta nyanwa apa ntu a dụ jizọs n'aka e nwere ike akọba akụkọ mama ngozi na ndị yard ọ bụrụ na ahụ rịaba gị gbaa mbọ jee ụlọ ọgwụ gbaa mbọ jee chọrọ ọgwụ wee gwọọ nya bụ ife afọ na-arịa gị ị nwere ike nọrọ ebe ị nọ n'ihi na-eche apa ntu ahụ dị jizọs n'aka ka e wee gwọọ gị ọrịa nwanne mmadụ akọba akụkọ mama ngozi na ndị yard the story that touches the heart abaa na ya nwanne mmadụ ọ bụrụ na ahụ rịaba gị gbaa mbọ jee ụlọ ọgwụ gbaa mbọ jee ụlọ ọgwụ ka a gwọọ gị ife na-arịa gị nwanne m o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise nwanne mmadụ tụsaalụ m ozi a